Lipoti lomwe tikubweretsa pano ndi lokhudzana ndi anyamata a zikwanje achina Dala Kadula. Kodi zathera bwanji ku khothi lero? Malinga ndi kunena kuti analowasotu mu khothi leroli ndipotu kumenekoko amakapemphanso belo kuikakamira. Dzulo anakanizidwa beloyi kunena kuti sapatsidwa chifukwa choti mwina akasokoneza maumboni komanso akhoza kuthawa. tinasiyanso funso pano kunena kuti kodi anyamata amenewa apatsidwe belo anthu ambiri Amalawi ambiri mumati ayi asapatsidwe belo asungidwebe mpakana kumeneko nanga kodi panopa zayenda motani tifotokoza mmene zakhalira ku khoti lero koma tikupanga choncho tapangani subscribe ku channel chimenechi cha malawi trends tv kwa inuyo amene simunapange subscribe cholinga chonena kuti nkhani zomwe tikumabweretsa pano zizikufikanitu mosavuta nde nkhani yathu ndiyokhudzana ndi achina dala kadula anyamata azikwanje tikuziwa bwinobwino kunena kuti boma linamanga tinene kuti polisi inamangatu anyamata azikwanje okwana 9 ndipo amakazengedwa milandu isanu ndi umodzi 6 kuphatikizapo omenya namiwa komanso ndi kuti kuotcha magalimoto ndi katundu wina osiyanasiyana nkhani zimenezo tonse tinazitsatira bwinobwino chifukwa zinasokosa ngakhale m'maiko akunja zinakafika akazembe kudzudzulapo kunena kuti boma lichitepo kanthu koma boma la a Chakwera linangokhala chete osapangapo china chilichonse makosana amenewa anayamba kumangidwa wiki yatha ndipo ena amangidwa wiki ino ndipo analipo makosana okwana 9 kuganizidwa kuti ndi amene amachita mchitidwe wa zikwanje umenewu kungotchulapo angapo panalitu Ndithudi a Alfred Dala Kadula otchuka kwambiri amenewa panalinsotu nde kuti a Lester Hanneke kuchoka pamene paja panali a Aroni Kanjunga panali a Mavuto Njuchi panalinso nde kutitu a Howard Hamza komanso panali a joseph tilibe gideon ehe makosana amenewatu ndi ena mwa iwo amene adamangidwa nkhani zokhuzana ndi zikwanje komanso kumenya namiwa nde akhala akuyendera ku khotitu chimangidwireni makosana amenewa ku khoti la lilongwe magistrate ndipo kumene kuja amapemphako belo moyimiridwa ndi jivason kadzipatike amene amayimiranso ndi loya oyimiranso chipani cha mcp ndipo ku khoti masiku awa tinabweretsa mmene zimayendera koma leroli anakalowanso mu khoti kumene kujatu kwapezeka zonena kuti no jaji amene akuiweruza nkhani imeneyi benjamin chulu wapatsa belotu makosana amene wawa 9 onse atuluka pa belo ndipono tikunena panopa ali m'makwawo kodi sathawa kodi iwo amene apatsa belo chimene chiganizo cholondola nchifukwa chani ajaji a benjamin chulu apereka belo amalawi ambiri tu amanena kuti anthuwa asapatsidwe belo ngakhalenso kumbali ya bomayo apolisi amanena kuti musapatse belo mukapatsa belo tumakosana amenewa zikutanthauza zonena kuti akhoza kukathawa komanso amanena kuti enawo amakagwirira chakutali chakubunda uku akuthawa ndipo ena ndi enawo anathawa kale kodi pamene papa a benjamin chulu apanga chiganizo cholondola chiweruzo chimene chichi ndi china chiweruzo chabwino judgment imeneyi ayipereka pa zifukwa zotani ngati jaji ndi munthu ophunzira ndiye kuti amatsatira malamulo ake mmene zimayenera kukhalira amafotokoza kumbali yake kunena kuti ndikuperekatu kutereku chigamulo chimenechi chifukwa chonena kuti kumbali yolamula mbali ya boma apolisi mwalephera kupereka maumboni okwanira ogwirika onena kuti makosanawa akapita kunja akasokoneza maumboni a nkhaniyi komanso akhoza kukathawa mulibe maumboni okwanira mwalephera kuzipanga defend bwinobwino nde ine ndikuyenera ndingopereka chigani chigamulo malinga ndi mmene inu mwapangira present ma argument anu onena kuti makosanawa asalandire chigamulo nde ndikupereka chigamulo chonena kuti makosanawa apatsidwe belo tikunena panopa magayi watu ndi zonena kuti ali pa belo ndiye kuti afika m'manyumba mwawo ndithu Nkhani ya zikwanje ndi nkhani imodzi yomwe inatenthana kwambiri mu ulamuliro wa Malawi Congress Party. Anthu ambiri, Amalawi ambiri sadasangalale ndi anyamata a zikwanje chifukwa chonena kuti adatenga mphamvu kufika paja poonena kuti ngakhale anthu amachita mantha kuti dziko likulowera kutino ngakhale ma president opuma achina Joyce Banda achina Bakili Muluzi anadandaulaso nthawi imeneyi kodi inu bwanji anyamata a zikwanje samamangidwa komano apa akuti atulutsidwa kodi pamenepapa anyamata amenewa akupereka kodi no chitetezo ku society kapena akupereka chiopsezo ku society tifunsa funso ili chifukwa chani chifukwa chonena kuti m'mamidzi mwathu momwe timakhala timayenera tidzikhala ndi kuti tikumamva kuti no ndife otetezeka ndife amfulu tili ndi security ndi mudzi ndi wotetezeka ndiye kuti onse osokoneza kwawo kumakhala ku polisi mwayiona amayenera akakhale ndithu ku polisi kuchoka ku polisi adzipita ku ndende kuti no anthu awa m'mudzimu sakufunikira fwa ndi osokoneza kodi makosana amenewa pamene abwereranso kumamidzi mukuti kodi iwowa akapereka chitetezo kwa anthu kapena mwina mwake anthu adzikhala ndi kuti ali pa chiopsezo cheucheu kuti makosana aja atulukiranso tu abweranso kodi chigamulo chimenechi chinali chigamulo cholondola pokambapo a jaji akuti iwowa atsatira malamulo inu mukuona bwanji pa chiganizo chimenechi tiuzeni maganizo anu mu comment section ngati chigamulo chimenechi mwagwirizana nacho kapena simunagwirizane nacho mukamatiuza maganizo amenewo osaiwalanso kulemekeza maganizo a mzathu chofunikira kwambiri osaiwala kupanga subscribe ku channel chimenechi cha malawi trends tv kuti nkhani zomwe tikumabweretsa panopa zizikufikani inu mosavuta akuti